I 1995 ghnóthaigh Contae an Chláir Craobh Iománaíochta na hÉireann don chéad uair in ochtú is a haon bliain. Bhí ríméad ar fud na tíre don fhoireann óg a bhí lán le baitsiléirí. Foireann le díocas, scil agus caiptín inspioráideach, Anthony Daly. I suppose it'd be our Munster final in nineteen ninety five against Limerick when we made the the long awaited breakthrough and bridged the sixty three year gap and it was a great day for all the Clare people who were at that game and it's very memorable for me.

we were all in this together and we were going to back him as well at that stage and. Samhradh thar a bheith conspóideach ab ea 1998 san iománaíocht agus sáinnithe ina lár bhí Ger Loughnane. I 1998 bhí an Clár ag cuartú a dtríú Craobh na Mumhan in imeacht cheithre bliana. Rompu bhí Port Láirge. Bhíos istigh i seomra gléasta an Chláir nuair a thánadar isteach agus seomraí breá móra i nDurlas Éile. Agus bhíos istigh i gcúinne an dorais ar thaobh na láimhe clé agus an chéad duine a tháinig isteach ná Ger agus an siúl uaibhreach sin aige agus dúirt Ger liom ná habair aon rud, féach orthu agus an chéad rud eile dúirt Ger liom ní féidir linn cailliúint. Ger Loughnane obviously has a full on approach both on the sideline, he's an intimidating figure on the sideline and that's the way he trains his teams.

Sparks were going to fly. Bhí Port Láirge ullmhaithe i gcóir coimhlint agus bhí a gcuid imeartha crua agus fisiciúil. Ní rabhadar chun géilleadh. Bhí Port Láirge réidh leo an lá san agus ní raibh an Clár, ní raibh siad réidh i gcóir, i gcóir a sort cogadh mar sin. There's no doubt about it on on the drawn game that day they they shocked us with their intensity and they were fairly ferocious in their play all over the field and

ag dul timpeall b'fhéidir ag marcáil na roghnóirí ar an taobh eile. Bhí sé greannmhar go leor le bheith ag féachaint air, ach féachaint siar bhí sé an-dairíre, mar bhí na fir sin réidh chun dul ag troid lena chéile b'fhéidir más in rud é gur éirigh an troid eatarthu. Bhí imreoirí ag maslú a chéile mar is gnách, ach chuaigh duine de imreoirí Phort Láirge thar fóir nuair a dúirt sé go mbeadh Anthony Daly ag bualadh a bhean chéile.

chun labhairt leis na roghnóirí. Ar an bpáirc bhí an teannas ag méadú an t-am ar fad. Níor chabhraigh an mhoill seo leis an méid a bhí ar tí titim amach. the rivalry between Clare and Waterford had already upped a notch at that stage I mean our dressing room both days highly charged and obviously uh obviously Clare's uh was as well. I lár an aicsin bhí uimhir a hocht an Chláir Colin Lynch a rinne teagmháil le gach rud ina theannta ach an sliotar. An lá sin, bhí sé leath as a mheabhair, b'fhéidir, le diongbháilteacht, agus thosaigh sé ag luascadh a chamáin. Ansin, i lár páirce, bhí sé cosúil le duine ag iarraidh claí a ghearradh, agus bhuail sé gach uile dhuine a bhí ann. Bhí sé réidh, b'fhéidir, chun gach rud a dhéanamh chun stop a chur le Tony Browne, mar bhí Browne tar éis imirt an-mhaith sa chéad chluiche.

Dá mbeadh gunna anseo agus dhá philéar ag daoine, chuirfidís an dá philéar isteach i Ger Loughnane, déanamh cinnte go raibh sé caillte. Bhí an ghráin damanta agus bhí ar feadh na mblianta. Ní hamháin an phobal ach bhí daoine i gcumhacht, tá a fhios agat, oifigigh agus mar sin de, ag rá gur cheart rud éigin a dhéanamh. Thosaigh sórt witch-hunt ag an am agus bhí muintir an Chláir cinnte go raibh, go raibh oifigigh ehm, i gComhairle na Mumhan a bhí ag iarraidh a ndícheall a dhéanamh chun iad a chur síos. Naoi lá tar éis an cluife, chuir Comhairle na Mumhan cúis ar Colin Lynch as ucht a bheith ag síorbhualadh leis an gcamán.

that they were doing him like, you know, and he and he was being picked out of the whole thing and it could have been any of us. Tharla eachtra eile idir Lynch agus Tony Browne nach bhfaca an réiteoir ná ceamaraí teilifíse. Agus tar éis comhairle ón maor líne, tógadh ainmneacha na beirte de bharr imirt gharbh. Bhí an méid seo scríobhta ag an réiteoir ina thuarascáil, agus go hiondúil sin a dheireadh. Ach shocraigh Comhairle na Mumhan píonós a chur ar Colin Lynch.

I am not mentioned in the referee's report, yet action has been taken against me. Now who are these people that have taken these actions? Is there somebody following a different agenda? That is the question that has to be answered. Dhá lá roimh an cluife leathcheannais, chuaigh Loughnane chuig an Limerick Inn, áit a raibh Comhairle na Mumhan ag plé cás Colin Lynch. Ach bhí iarrachtaí déanta ag an gClár an cruinniú sin a cheansú ionas go bhféadfadh Lynch imirt. So let's go there live and join.